aw minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a fɔ a ɲɛna sa k'aw ka bisimila bi mali ka don kibaruw kɛnɛ kan ayiwa bi ye tarata ye desanburu kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan ni naani yann'an ka don kunnafoniw kɔnɔ a daɲɛ kunbabaw filɛ nin ye an b'a daminɛ anw yɛrɛ fɛ kati yan kɛrɛnkɛrɛnna kɔmisariya min ni a filɛ nin yɛrɛma kɔnɔ n'u b'a wele ko deuxième arrondissement o kɔmisɛri bakari lasana keyita ani a ka dankan alasan tarawele u ye tɛgɛ da maa naani kan maa naani min n'u ka baara tun ye ayiwa ka sira tigɛ maaw la ka marifa ja u la ka bolofɛnw bɔsi i k'a dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛ da u kan maa naani kofɔlen u tun ye so dɔ ta u tun bɛ kati kɔkɔ an bɛ don min ko bi u bɛɛ lasago kɔnɔna na kiiribulon maaw ka bolo kan n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna min ɲɛsinnen don lakana ani adamadenw kɔlɔsili ma i k'a dɔn k'a fɔ a ye taabolo dɔw sigi carte nationale d'identité biométrique sécurisée a ye sɔngɔ dɔw sigi o la ni ala sɔnn'a ma an da bɛna s'a ma ka walawala aw ye n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ cakɛda min bɛ yen ni a bɛ wele ko amrtp olu kɔni ye ayiwa kunnafonidi sɛbɛn bɔ ka bɔ bi ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ malitel o puce ani orange puce o identification u tun ye waati min fɔ o la n'o tun ye décembre kalo tile tan ani duuru k'o tun ye identification da ye u kɔni ye a mɔnɔbɔ i k'a dɔn k'a fɔ u y'a mɔnɔbɔ ka se waati min na an da bɛ se o fana ma ka ɲɛsin aw ma n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛya bunankun ka jɛɛrɛba sigira a kan bi desanburu kalo tile tan ni wolonwula ba fila ani mugan ni naani an ka jamana kɔnɔ a jɛɛrɛ in baara ninnu donna sɔgɔmada in na an fɛ an ka jamana kɔnɔ walasa kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ cakɛda min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don kunnafoniw diko ɲuman ani kunnafonidisow ka sariyaw ma n'o ye hac ye ale kɔni y'a ka ayiwa bɛnkan kɔni bɔ ka kɛɲɛ ni joliba tv ale datuguli min kɛra i k'a dɔn a ye hakilina dɔ bɔ o kan bi an da bɛ s'o ma ka ɲɛsin aw ma n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafonidi sɛbɛn min ni a bɛ wele ko jeune afrique ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ mali burkina eh, niger olu ka bɔli cedeao la ale kumana o kan an da bɛ se o ma o tɛmɛnen kɔfɛ laginɛkaw fɛ nin nɔ olu ka furancɛrɔ fanga ko a dan o kɔni ye desanburu kalo tile bi saba ani kelen ye i k'a dɔn an da bɛ se o fana ma an b'a kuncɛ ni ayiwa ethiopie jamana ye ayiwa min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ denmisɛn dɔ la ale kɔni bɔra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ mariage kɛyɔrɔ dɔ la ka se ka na dɛmɛ don muso dɔ ma jiginni hokumu kɔnɔna na an bɛ se olu ma an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye ninnu kɔni ye don kibaruw daɲɛ babaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔna ni k'a walawala ka ɲɛsin aw ma aw y'a bisimila bi mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a jira aw la minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don lakanako ani adamadenw kɔlɔsili ma o kɔni ye bɛnkan dɔ ta n'o ye arrêté ye ayiwa ka kɛɲɛ ni carte nationale d'identité biométrique sécurisée o taabolo ye an ka jamana kɔnɔ u ye a jira k'a fɔ u ye bɛnkan min ta o sariyasun jɔko filanan o de ye k'a fɔ carte nationale d'identité biométrique sécurisée ayiwa ko musaka min bɛ a la o musakaw olu filɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ ayiwa maa minnu bɛ jamana kɔnɔna na yan walasa olu ka se ka nin nin sɛbɛn kofɔlen in sɔrɔ n'o ye carte nationale d'identité biométrique sécurisée aw bɛ darasi ba kelen bɔ o ye maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ɔ aw minnu ni aw bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ darasi ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ aw kɔni bɛ o sara walasa aw bɛ se ka nin sɛbɛn kofɔlen in sɔrɔ o bɛ kɛ an ka ayiwa kɔnsilaw i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ kɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin nafolo ninnu sarali walasa i ka se k'i ka carte nationale biométrique sécurisée ka se k'a kurakuraya a nafolo sarali o bɛ kɛ cogo minnu na olu filɛ nin ye i n'a fɔ u y'a boloda cogo min na a bɛ se ka sara bankiw la i n'a fɔ a bɛ se ka sara awa carte bancaire fana na o tɛmɛnen kɔfɛ paiement mobile money k'a bɛ se ka kɛ o fana na n'o ye telefɔni ye k'a bɛ se ka sara olu la o la i k'a dɔn ko ka kɛɲɛ ni passeport biométrique ye ayiwa min ni o fana o fana jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi min yɛrɛ fana bɛ dilan ka teliya kosɛbɛ k'a dilan tɛ tɛmɛ awa tile fila bɔɲɔgɔnko kan o la ko o baaraw bɛna bila sen kan an ka awa taamakɛlaw ye wa min bɛ tali kɛ a sɔngɔko la ko o bolodalen don ka bɛn sefawari waa fila ani kɛmɛ fila ma an ka jamana an bɔra yen i n'a fɔ an y'a da aw tulo kan cogo min na amrtp i k'a dɔn u ye kunnafonidi sɛbɛn bɔ kabi bi ayiwa ka kɛɲɛ ni ayiwa malitel puce ye ani orange puce o bugunnatigɛli min bɛ senna n'o y'a identification ye n'u tun y'a jira k'a fɔ ko a dan o tun ye desanburu kalo tile tan ani duuru ye san ba fila ani mugan ni naani ko n'o tun sera awa i bɛ se ka bisimilali kɛ i tɛ se ka weleli kɛ nka bi u ye kunnafoni bɔ ka bi u ye a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni jamanadenw yɛrɛ wulicogo ye ka taa nin baara in kɔni na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda in n'o ye ayiwa amrtp ye u ye a jira k'a fɔ u ɲɛ bɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ a baara la cogo min na awa k'u kɔni ye a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka dɔ fara a waatiw kɔni kan o la identification k'a kɔni bɛ to sen na fo avril kalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan ni duuru an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an y'a da aw tulo kan k'a fɔ bi sɔgɔmada in na desanburukalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni naani min bɛ tali kɛ kɛnɛyako jɛrɛ sigilenw kan k'o baara ninnu don a da la k'a fɔ ayiwa nin nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kɛnɛyako k'a da k'a don ba la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa u y'o hakilina falen o kan a kɔni kɛra an ka jamana premier ministre i k'a dɔn k'a fɔ ni ale fana ɲɛsinnen don mara cɛmabɔliw ma ale tun bɛ nin nɔ Général de division Ablaye Maïga awa nin baara yɛrɛ ninnu donni kɛnɛ kan n'o ye kɛnɛya eh, eh, bunakun ye EGS e n'o ye états généraux de la santé a baaraw sigira sen kan bi tarata décembre kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni naani awa nin labɛnna ka nin labɛnna ka sabu kɛ mali jamana ɲɛmaa son excellence général d'armée asimi goyita ale min ye mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye i k'a dɔn a ye hakilina min ta kɛnɛyako kan ani mali kurako kan i k'a dɔn k'a fɔ K'a banba walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na o la n'i ye jateminɛ kɛ u kɔni ye jɛkulu kɔni sigi n'o ye baarakɛ jɛkulu ye groupe de travail olu kɔni sigira ka tila ka barosen dɔ di u ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili cɛ ka bɔ o kan n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa eh, min bɛ tali kɛ commission d'organisation maa minnu ye nin baara in kɔni sigi sisan o kolabɛnna o ɲɛmaa n'o ye docteur fatumata nafo ale ka kumaw kɔnɔna na a y'i banba fɛn min kan o de ye k'a fɔ an ka jamana fo an ka bɔ nazaraw ka jɔnya kɔnɔna na i k'a dɔn an ka k'an yɛrɛ ta ye i k'a dɔn an ka kɛnɛya bunakun kan ale y'i banba o kuma kan kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ premier ministre général de division ablaye mayiga ale fana ka laseliw la a ye misali caman ta i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa an ka kɛnɛyako a bɛ se ka jiidi cogo min na a bɛ se ka jiidi cogo min na walasa ayiwa eh, min bɛ tali kɛ musow bɛ toli min kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na jiginniw senfɛ ka tila ka dannaya da an ka dɔgɔtɔrɔw kan walasa hali bi kɛnɛya a bɛ se ka sabati cogo min na mɔgɔ bɛ se ka furakɛ cogo min na fura ɲuman ani a musaka o ka se ka dɔgɔya o la walasa ka se ka bɔ kuma kɔnɔna na premier ministre a ye wele bila maa o maa bɛ awa jɛrɛ in kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka baara in ta i sɛbɛ ye walasa u ka se ka fɛɛrɛ ni dabalaw bila sen kan i k'a dɔn k'a fɔ n'o bilara sen kan a musakako jateminɛ bɛ kɛ o la walasa an ka kɛnɛyako a bɛ se ka sabati cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na yɛlɛmɛ ka don furakɛliw cogo la ani musakako an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daminɛ na anw fɛ kati yan nɔ ɛɛ kɔmisariya min filɛ nin ye hɛrɛmakɔnɔ ni a bɛ wele ko deuxième arrondissement i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a kɔmisɛri n'o y'a ɲɛmaa ye ayiwa commissaire de police bakari lasana keyita ani a ka dankan commissaire de police alasani tarawele i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye tɛgɛ da maa naani kan maa naani min n'u ka baara kɔni ye ka sira tigɛ maaw ɲɛ ka marifa jɔ a la k'a bolofɛn bɔsi a kɛra ntɛnɛn n'o desanburu kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen ba fila ani mugan ni naani a kɛra ayiwa kɔmisariya yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na a kɛra o yɔrɔw kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ u kɛlen ka tɛgɛ da maa kofɔlen ninnu kan i k'a dɔn u kɔni taara u sisow kɔnɔna na ka taa u sisow larawe siso ninnu larawuli la a kɛra sababu ye ka se ka maramafɛn dɔw sɔrɔ yen nɔ ani ayiwa fɛn ɲɛnaminimafɛnw i n'a fɔ ayiwa Eh, dɔrɔgu min bɛ yen ni a bɛ wele ko kanabisi o sachet tan ni fila o bɔr'u ka so kɔnɔ ka taa se furakisɛ minnu tɛ sariya kɔnɔna na o camanba sɔrɔla yen ani awa tabilɛti min mariki ye logicom ye ka taa se bese saba awa muru duuru ani tenayi kelen ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra u ka so kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ commissaire eh, min bɛ kati hɛrɛmakɔnɔ n'o ye bakari lasana keyita a n'a ka dankan alasan tarawele u ye a jira k'a fɔ hakilina min talen don bi kojugukɛlaw kama n'o ye tolerance zero ye walasa bɛn ani basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na k'olu fana bɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na ayiwa o la sanga n'a ka waati u bɛ nin baarabaw de la i k'a dɔn o hukumu kɔnɔna na sa ayiwa polisiw kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye

kɔmisariya min bɛ kati hɛrɛmakɔnɔ ni a ɲɛmaa bɛ bakari lasana keyita bolo ani a ka dankan alasan tarawele nin wulikajɔ sen fɛ n'o kɛra sababu ye ka se ka denmisɛn maa naani ka se ka tɛgɛ da u kan u ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye maramafɛn b'u bolo ni k'o jɔ u la i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka i bolofɛn bɔsi nka u y'a jira k'a fɔ u ka baara tun ɲɛsinnen don maa minnu ma o ye moto takisitigiw ye u bɛ maramafɛn jɔ u la ni k'u ka motow bɔsi i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye wulikajɔ kɛ kati hɛrɛmakɔnɔ polisiso a sɛgɛsɛgɛkɛlaw ye wulikajɔ kɛ fo ka tɛgɛ da nin maa kofɔlen ninnu kan i k'a dɔn u bɛ dɔrɔguw fana u bɛ olu min a tun kɛra sababu ye sigida denw ka u suna ɲɛ minɛ u la awa kɛnɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ kɔmisariya b'a fɔ cogo min na u tun ye so ta kati kɔkɔ u jabala tun ye yen o tuma kabi u ye wulikajɔ kɛ ntɛnɛn n'o desanburu kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan naani ayiwa min bɛ tali kɛ kɔmisariya hɛrɛmakɔnɔ o kɔni kɛra sababu ye ka tɛgɛ da maa naani in kan u ka ayiwa maa naani i k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ t'u ye maa fɔlɔ o ye ds ale bɛ san mugan ani duuru la maa filanan o ye sc o bɛ san mugan ani naani na maa sabanan o ye mk ye o bɛ san mugan na maa duurunan o ye akm o bɛ san mugan ani naani na ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn dara u kan ni k'u bila kiiribulon ka bolo kan o la kɔmisɛri min ni o bɛ kati hɛrɛmakɔnɔ bakari lasana keyita a ko a bɛ foli ani waleɲumandɔn k'o ɲɛsin a ka cɛdenw ma u ye nin wulikajɔ min kɔni kɛ ko b'a jira k'a fɔ u cɛsirilen don su ani tile walasa ka se ka kojugukɛlaw k'o bɔ maaw senkɔrɔ ɲango an bɛ nin waati min na sisan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen kan k'i janto i yɛrɛ la ayiwa n'an ye kojugukɛlaw ye ka se k'u kofɔ hadamadenw an bɛ se ka taakasegin kɛ cogo min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna na an bɛ foli lase ayiwa kati deuxième arrondissement hɛrɛmakɔnɔ kɔmisɛri n'a ka cɛdenw an b'a fɔ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri n'an bɔra yen an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ HAC n'o ɲɛsinnen don ayiwa kunnafonidilaw ka koɲɛw ma ale kɔni y'a ka ayiwa eh, bɛnkan laban kɔni ta ka ɲɛsin joliba tv ma o la bi tarata desanburukalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan ni naani la haute autorité de la communication dakurunya kɛlen HAC mali ale kɔni ye jateminɛ kɛ a tun ye ayiwa hakilina minnu ta n'o tun ye ka se ka joliba tv k'a ka ayiwa lisansi k'o bɔsi u la o la i k'a dɔn ko ayiwa a ye hakilina min ta sa o kɔni ye k'a fɔ joliba tv a tɛna se ka jaw bɔ ɲango kumakan kalo wɔɔrɔ ayiwa k'u ka baaraw ɲɔngirilen don fɔ kalo wɔɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sa hali bi basigi an ka jamana kɔnɔ ala ka o nɔgɔya n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni a bɛ wele ko jeune afrique ale kɔni kumana ayiwa mali burkina faso ani niger olu bɔliko kuma min bɛ cedeao kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ayiwa ko nin jamana saba in ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa kalo wɔɔrɔ b'u bolo hali bi sigikafɔ bɛ se ka kɛ CEDEAO ani jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka lajɛ kɛnɛ kan o kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa kalo wɔɔrɔ o kɔni kɛlen don k'o di awa Mali Burukina ani Nizɛri ma walasa u bɛ se ka kuma cogo min na u bɛ se ka na don jɛkulu in nɔ cogo min na ɔ ko hali bi k'u ka da yɛlɛlen don u kɔni ye n'o ye Mali Burukina Faso ani Nizɛri nin CEDEAO ka hakilinaw ye Jeune Afrique fana y'a ta ni k'a yɛrɛkɛ diɲɛ ka se ka faamuyali kɛ a ko la. n'an bɔra yen an bɛ taa laginɛ jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ ko laginɛ furajɔrɔ fanga ko a dan ye desanburu kalo tile bi saba ni kelen ye i k'a dɔn laginɛ kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ laginɛ furajɔrɔ fanga ayiwa ko nin na kɛ sababu ye ka yɛlɛma don u tun ye hakilina min ta ayiwa furajɔrɔ fanga o kuntaala la ko nin bɛ ayiwa bisibasa don o ko la wa ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka awa hakili wasiwasi ka na n'o ye société civile kɔnɔna na ɔ cakɛdaw kɔni k'olu ka k'u yɛrɛ ɲininka jamana ɲɛmaa n'o ye mamadi dunbuya ye i k'a dɔn ko a ka se ka sigikafɔ kɛ ani ayiwa a ka se ka sigikafɔ kɔni kɛ sisan nin waati ninnu na walasa ayiwa nin hakilina min filɛ nin ye n'o ye transition dan desanburukalo tile bi saba ni kelen k'a bɛ na ni hakilina caman ye laginɛ kɔnɔna na ɔ k'u kɔni bɛ a ɲini n'o ye cakɛda min bɛ laginɛ kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye mamadi dunbuya ye a ka se ka sigikafɔ kɔni kɛ ko bɛ sɔn ka lafiya don a kow n'an bɔra yen an bɛ taa ethiopie jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ medecin denmisɛnnin dɔ kɔni dun bɛ ayiwa furusirikɛyɔrɔ dɔ la u kɔni ye o baaraw bila ni ka na dɛmɛ don musolaka dɔ ma ayiwa ni medecin denmisɛnnin ni ethiopie ka don ale kɔni bɔra a tun bɛ mariage kɛyɔrɔ dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra yen nɔ ka se ka na muso dɔ dɛmɛ a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ɔ i k'a dɔn a jaw kɔni munumuna bɔlɔlɔw sanfɛ ɔ maa wɛrɛ tɛ a tɔgɔ ye ko beyene abera beyene abera gynécologue obstétricien don hôpital la n'o ye reine elini mohammed awa a filɛ nin ye o sanna i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye a wele n'o ye muso kofɔlen a furukɛ y'a wele i k'a dɔn a ye mariage in ko bɛɛ bila ni ka na dɛmɛ don muso in ma jiginni sen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa nin ko min filɛ nin i k'a dɔn ko a ko nana ka se ka operation yɛrɛ kɛ muso in ka jiginni a ma ɲa operation kɔ a ye a opere ka se ka awa den kɔni nabɔ ɔ o la i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ ni medecin denmisɛnnin ayiwa ko kabi a wulila a kɔni ni k'i tilen i k'a dɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso in na walasa ka se ka taa jiginni a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka kɛ lakana kɔnɔna na a jaw kɔni ye minnu salo kɛ ayiwa bɔlɔlɔw sanfɛ o b'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen an kɔni b'a ɲini ayiwa e, dɔgɔtɔrɔ caman b'an ka jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan wɛrɛw ma ayiwa e, beyene abera u ka se ka o ladege kɔni b'a yira k'a fɔ a ka baara o kanu bɛ a la an bɛ dugawu kɛ den n'a ba ye ala k'u balo n'an bɔra yen an bɛ bi kunnafoni kuncɛ ni farikoloɲɛnajɛ ye awa i k'a dɔn confederation africaine de football n'o ye caf awards ye o min bɛ tali kɛ nizeriyakaw ka attaquant min bɛ yen n'o ye ademola lookman ale kɔni kɛra ayiwa i k'a dɔn n'a bɛ star atlanta bergame na awa ale kɔni sugandira a ma bala maa si la k'ale kɛ ntolacila min ɲɔgɔn tɛ yen farafinna kɔnɔna na san ba fila ani mugan ni naani ale sugandira ka ko ye a kɛra confederation africaine de football fɛ ntɛnɛndon desanburu kalo tile tan ni wɔɔrɔ tɛmɛnen san ba fila ani mugan ni naani a kɛra marrakech an bɛ dugawu kɛ sa san nataw la ala ka nin ɲɔgɔnna bɔ an ka samatasɛgɛw la ayiwa an badenw nin bɛ dan sigi bi bi mali ka kunnafoniw la min lasera aw ma bakari kulubali fɛ